assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu foli tanu waleɲumandɔnni o ɲɛsinnen bɛ lamɛnbaga kɛma n'a musoma denmisɛn ani maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma an b'aw fo nin tuma ani ni waati la folikan bɛ bɔ a balimakɛ yɔrɔ la bɔ a foronto min sigiyɔrɔ n'a makɛ yɔrɔ bɛnnen bɛ kayi ma kayi ndi cɛgɛlen bugu jɔn t'i laban lɔn an bɛ ala matara ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen laban ɲɛ amin k'an balo limaniya kan n'o ye ala kelenbanciya ye an dusukun an'an ka kumaw n'an ka baaraw bɛɛ lajɛlen na an ka balo o kan ka sa o kan ka kunun o kan ka jɔ hinɛ masa masaba danfɛn dabaa ma ka jɔ ɲɛkɔrɔ don na don min na an bɛɛ lajɛlen bɛ kamari ka ala sɛgɛrɛ o don a bɛ wele de ni masara bɛ wele ko sara lon masa a bɛ jɔnw sara u ka baarakɛta la an b'a ɲini allahu taala fɛ ala k'an kɛ ɲumankɛlaw ye an ka limaniya ala ka sabati an bolo an dusukun an'an ka kumaw an'an ka baaraw bɛɛ lajɛlen la filankafoya gindo fɔyɔrɔ n ka foli ɲɛsinnen bɛ a gurupu ka mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'aw bɛɛ fo tuma ni waati in na minnu ka nin gurupu in suganti k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a k'u ka lamɛnni yɔrɔ ye bawo kuma wɛrɛ ti fɔ a kan yan fo filankafoya gindo fɔli gindo in kɔrɔ ye mun ye filankafow bi baara minnu kɛ u bi janfa ni namara min kɛ u ka kuma fɔcogo an'u ka baaraw la an b'olu de walawala yan

boli kura min dilalen bɛ n y'o fana ye nka o ma bala n na sabula ne y'a fɔ aw ye ka tɛmɛ k'a fɔ kafiriya kunkoloba duuru de b'a la kafiriya kunkoloba duuru ne ye o de kuma fɔ a ma kɛ komi ne ka kuma fɔlen don dɔnnibaaw ka kuma don o kungoloba duuru min bɛ yen n'o ye kafiriya kungoloba duuru ye n ko fɔlɔ de ye setanɛ ye ale min ye kojugu ani ko birisalen ŋunɛkun tɛgɛbaga ye ale de y'a kungolo fɔlɔ ye ale de ye filibanciw se masa se kɔrɔtalen sɔsɔli o dayɛlɛbaga de kɛra ale ye donc ale de ye boli fɔlɔfɔlɔ ye boli duuru in cɛma boli filanan o de ye maa min ka maaw wele ka na a yɛrɛ kuma ɔhɔ ka maaw wele ka na a yɛrɛ ma bawo n'i ka maaw wele ka na i yɛrɛ ma maaw b'i bato dɛ ɔhɔ mɔgɔ b'i bato sabu e ka wele de kɛra k'a ɲɛsin i yɛrɛ ma wala e yɛrɛ de bɛ ye wa maaw bɛ e yɛrɛ de fana bato o y'a filanan ye a sabanan maa min batola a ma sɔn ka maaw gɛn ka bɔ a bato la o ye boli sabanan ye maa min ni maaw y'a bato ɔ a timiyala a yɛrɛ kunfɛ a ma sɔn ka maaw gɛn ka bɔ a batoli la o ye jo sabanan ye ɔ jo naaninan o de ye mɔgɔ min k'i yɛrɛ kɛ ko dogolen lɔnbaga ye maa min k'a yɛrɛ kɛ ko dogolenw lɔnbaga ye o ye jo naaninan ye ɔ jo duurunan maa min ye baara kɛ fɛn wɛrɛ la min ma kɛ alahu taala ka jigilen ye o ye jo ye olu bolo ba olu y'a fɛ ala subahana wa taala min ka dunuya dan k'a ka kow ɲɛfɔ a la ɔ baara ka kan kɛ kɛɲa min ni kɛcogo min ma olu minnu sera ka fɛlɛ wɛrɛ labɛn k'u b'a dilan ten ɔ olu ka fɛlɛ min labɛntɔ o de ko k'a dilan o dilancogo la min tɛ ala subahana wa taala ka fɔta n'a ka kɛta ye olu y'a yira k'a fɔ olu ta kɛcogo de ka ɲi ni ala taala ta ye wa olu ka kɛcogo de bɛ sɔn ka sabati ka ɲa fana o ye alahu subahana wa taala ka fɔta an'a ka kɛta o y'o ranpilase n'o yɛrɛ ka kɛta an'o ka fɔta ye ka baara kɛ sira wɛrɛ kan min ma kɛ alahu taala ka fɔta ye ka kiri kɛ sira wɛrɛ kan min ma kɛ ala subahana wa taala ka fɔta ye ayiwa o tigilamɔgɔw o fana de ye jo ye ɔ joko kuma in fɔra k'a mɛn ka kɔn o ɲɛ fɛnɛ k'a yira k'a fɔ don min na ni aw y'a mɛn k'a fɔ ko buwa foronto ko a bɛna tubi ko ka don silamɛya la kuma caman fɔra o don in na kuma minnu n'i y'o kumasenw ta ka mali jokura in na jatemina k'a ye i b'a ye k'a fɔ ne ye fɛn minnu fɔ u ma ɲɔgɔn jɛ foyi la wa a tɔ bɛ ɲɛ fɛ aw bɛ n'a ye ni ala y'i bila i yɛrɛ la ka ban o ye mago salen ye ɔ o sen fɛ aw y'a mɛn ko buwa foronto ka nkalonkudu minnu tun b'a bolo yan n'o ye jo lankolon ninnu ye aya o lon telen ma n yɛrɛ bolo ka fɛn nabɛnnenw maa minnu nana k'u nana ko ka na y'a faamuya b'a la k'o tigilamɔgɔ bɛ na kɛ seere ye ko ka o nkalon ninnu bila minnu yɛrɛ nana o seereya kama olu y'a yira ko o boli kolon ninnu ko n'olu pɛrɛnna ko tasuma de tun bɛ bɔ olu da kɔnɔ allahu akibaru ko n'u pɛrɛnna ko tasuma de bɛ bɔ u da kɔnɔ u ma dan o ma o banna k'a yira ko n'u girindila ko dugukolo de bɛ yɛrɛyɛrɛ n'u girindila dugukolo de bɛ yɛrɛ yɛrɛ aw bɛɛ lajɛlen ye o sɔn kuma mɛn a bɛ fɔ ko n ka sɔn tigɛ tigɛra o ye n ka sɔn tigɛ o ye n ka sɔn tigɛ o ye y'a yɛlɛma o y'a tigɛ ta aya ne na kan min fɔ kuma min fɔ k'a nin ye a m'a fɔ ko nin tigɛ tigɛra dɛ nin kasetiw dafalenw de bɛ yen ɔhɔ yɛlɛmanya t'a la fɔ ko wɛrɛ fɛn t'a la wa o bɛɛ lajɛlen k'a mɛn fana ka kɔn bi ɲɛ parce que a lakalila i y'a faamuya bala dɔ fɔla dɔ ka yan k'a fɔ boliw mɛnɛ pɛrɛn tasuma bɛ b'u da kɔnɔ o fɔra ka yan ɔ nka n'u girinla dugukolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ o taara fɔ arajo sanfɛ bamakɔ le donc a kasɛti bɛ bɛɛ lajɛlen bolo minnu kan ka sɔsɔli k'a la k'a fɔ est-ce que nin fɔbaga bi sɔn nin fɔli in ma est-ce que kasɛti ma tigɛ tigɛ a ma turuturu ɲɔgɔn na a y'a sɔrɔ kasɛti min bɛ u bɛɛ lajɛlen bolo ala an bɛ yɔrɔnin min na bi bi in na balimaw ne ye ne o de kuma fɔ maa min bɛ se ka nin ɲɔgɔn nkalon façon tigɛ setigi ala ɲɛkɔrɔ i bi ka kuma fɛnɛ maa min ka lahalaya kan a tigi bi balo la a ma sa ale ka ka nkalonkudu ninnu labɛn o tuma n'o waati aya e nana mankutu fɔ a la k'a sɔrɔ ale min y'a ka nkalon la ale y'a dɔn ko nkalon don n'o tɛ e bɛ ka min fɔ a la n'a pɛrɛnna tasuma bɛ bɔ a da kɔnɔ n'a girindila dugukolo na yɛrɛ yɛrɛ n'o tun kɛra tiɲɛ ye maaw tɛna bɔ o kalama ka kɔn e ka nalen ɲɛ wa o bɛ maa o maa bolo diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ b'o kalama parce que o se ka kɛ fɛn dogolen ye bolikɛkɛ ye min mɛnɛ pɛrɛn tasuma bɛ bɔ a da kɔnɔ o bɛ se ka dogo wa e nana sɔrɔ dugu min o t'a sɔrɔ dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'o kalama wa walima n'u girinla dugukolo bi yɛrɛ yɛrɛ soit n'u pɛrɛnna tasuma de b'u da kɔnɔ o mana kɛ dugu dugu dɔ jamana jamana dɔ n'o kɛra yen maa wɛrɛw na b'o kalama ka kɔn e ka nalen ɲɛ yɛrɛ e k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw tun na kuma fɔ yan ka kɔn e ɲɛ an k'o bɛɛ bila sa min yɛrɛ ye nkalonkudu ninnu labɛn safɛ nin kuma ye kabako ye ne bolo kabako min don n ma dan foyi sɔrɔ a la diɲɛlatigɛ kɔnɔ walahi i bɛ da maa min na ko ala maa don nka alhamdulilayi rabbil alamina sabula ne ye n ka danaya min ta ka ɲɛsin a ma ko ala maa don nka ala de b'a dɔn ne t'a dɔn ne ye ala ka jɔn de ne t'a dɔn i ye maa dɔ kɛnɛmala ye a kumacogo n'a lahala i b'i da la nka a ka gindo ala de b'o dɔn ɔ nka danaya min ni ne y'o ta k'o ɲɛsin a ma o lon tile ma ɔ ala subahana wa taala de filɛ ka o danaya o dɛ k'o kɛ ka ne de dɛmɛ nka n'a sɔrɔ ne ta tun kɛra janfa ni kalabantiya ni nata kama ɲantuma ne b'o nata n'o kalabantiya kɔnɔ bi ka tuguɲɔgɔnyali kɛ o nkalon cɛjuguw la ni k'u dɛmɛ o nkalon cɛjugu yɛrɛ fɔli la nka bɔta tun ye dannaya de yɛrɛ yɛrɛ de ye k'a fɔ a bɛna yɛrɛ di ala subahana wa taala ma ka kumakan ninnu lamɛn ka sɔrɔ ka da o kumakan ninnu na ɔ ni maa min ye dannaya lasabati ala tɔ ye ko dannaya ala t'i labila fiyewu ɔ ne ka dannaya min taara k'o sabati k'o la a tigilamɔgɔ kan k'a fɔ ni ne b'a fɛ ka don silamɛya la ne b'a kanu kuma min bɔr'a da kɔnɔ o dannaya min bɛ n dusukun na ni n dal'o la ne b'a fɛ ka don silamɛya la a ka sira de kan sabu la n ye min mɛn a da kɔnɔ n tun dalen b'o la danaya minan bɛɛ lajɛlen na oo ja n balimaw ja adamaden dɔ bɛ kuma ka ɲɛ ja ja setanɛ don ja adamaden dɔ bɛ kuma allahu akibaru yɔrɔ jumɛn yɛrɛ bɛ a to n bɛ nin yɔrɔ fɔ komi a yɛrɛ ka kuma dɔ bɛ yen ko la ilaha illallah ko sitana bɛ tilen k'a fɔ bɔn ja sitana bɛ tilen ka la ilaha illallah fɔ o la ne fana ye kuma min mɛn ale da kɔnɔ n'ale y'o fɔ ne b'ale bila sitana pilasi la o yɔrɔ la k'a fɔ k'a y'a fɔ ala ala ala un o t'an tɔrɔnpe mun tugun ka d'a kan sitana bɛ tilen kuma min ka bon ni kuma bɛɛ ye k'o fɔ a yɛrɛ ka kuma na a y'o fɔ ɔ o la ale bɛ ka kuma minnu fɔ o la mun na mun b'a yira ne la k'a fɔ o tɛ sitana kuma ye k'a sɔrɔ a ye sitana kuma fɔ boli mɛnɛ pɛrɛn tasuma bɔ a da kɔnɔ k'a sɔrɔ nkalon don a yɛrɛ y'a fɔ a kunfɛ a b'a dɔn nkalon don ala min y'an da o b'a dɔn nkalon don min y'a kuma siri a nkalon kuma siri o y'a dɔn nkalon don o kɛra sitana kuma ye sitana kuma min ni min cɛjuguyara kosɛbɛ ani fana ni boliw girinla dugukolo bɛ yɛrɛyɛrɛ ne yɛrɛ m'a lɔn adamadenni bɛ nin fɔ cogo min na mɛmu setana tɛ sɔn ka nin kuma fɔ ale ye fɛn fɔ setana tɛ se ka min fɔ setana ma min fɔ i t'a mɛn isituwari si la diɲɛ kɔnɔ k'o yera setana ka kumakan dɔ la boli mɛnɛ pɛrɛn tasuma de bɔ a da kɔnɔ nin kuma in fɔla setana yɛrɛ yɛlɛla ale la o setana y'a dɔn sa k'a fɔ e bilala min na sa i y'o kɛ ale setana y'i bila min na i y'o kɛ a m'i bila min na i y'o kɛ sa aa sitana k'i ye kalon juguba tigɛ nin ye nin sen dɛ ko diɲɛ dan ka na bila bi la k'o ma deli ka kɛ jo mɛnɛ pɛrɛn tasuma kɛ bɔ a da kɔnɔ a mɛnɛ geren dugukolo kɛ yɛrɛ yɛrɛ sitana yɛlɛla la o don ɔ ne nana a dɔn k'a fɔ ne ye danaya sigi min kan nin ye hali n'i ma kuma ne y'a dɔn k'a fɔ tigitigi nin tɛ ala ka maa ye fiyewu k'o tɔ sabati n bolo a taalen ye bamakɔ ka taa arajo so dɔ de bɛ yen n t'a fɛ ka arajo in tɔgɔ fɔ ani animatɛri min fana ye emisɔn in kɛ n tɛna animatɛri in tɔgɔ fɔ ka taa yɛlɛ arajo la yen a ye kuma minnu fɔ yen o de cɛjuguyara fo ka taa fɔ k'a dansagolen don walahi kuma tɔ bɛɛ taara fɔ yen kuma minnu cɛjuguyara fo ko a lɔ ka cɛjuguyara nkalon yɛrɛ a y'a baara de ci o arajo sow sanfɛ tuma min ni ne y'o kasite ninnu sɔrɔ a ma bɛn n ma cogoya si la nka n b'a kɛ cogo di ne b'a kɛ lahala jumɛn na n b'a kɛ cogo jumɛn n tora ala subahana wa taala kɔ ala bɛna koɲɛ ɲɛnabɔ f'a yɛrɛ labanna ka n'a ye tiɲɛ yɛrɛ la cɛ in tigɛlen bɛ ne la n ye nkalon minnu tigɛ a tigɛlen bɛ n na sabula a ma tugu n kɔ abada nkalon ninnu tigɛli la wa n ɲɛ b'a la mɔgɔ min fana don a tɛ siran ne ɲɛ k'a fɔ ko n ye nkalonba minnu tigɛ k'a fɔ k'a bɛna siran n ɲɛ fɛn dɔ la walima ka nata n na ko dɔ la walahi a y'o dɔn ɔ alhamdulilah rabi alamina koɲɛw nana sa dɔɔni dɔɔni ka na dɔɔni dɔɔni fo ka na laban anbariko ma ɔ n y'a dɔn k'a bɛna laban nin ma a fɔra ko tubi bɛ kɛ don min na o don aya ni boli kɔrɔ taara boliw mɛnɛ pɛrɛn tasuma bɛ b'u da kɔnɔ o fɔra don min na boli minnu bila don mɔgɔ min y'o fɔ aya ni jahanama b'a bolo diɲɛ la yan n'i ma sɔn a ka kɛta n'a fɔta ma a b'i don a jahanama kɔnɔ ɔ n'a danna dɔrɔn de ko ka anbariko sigi ka i don b'i ka du kɔnɔ n'i ka lemana b'i bolo ko tɔ b'i ɲa ɲɛfɛ baw k'u tɔw bɛna ɲɛdɔn an balimaw fɛn minnu b'o kɔnɔ ne y'o ɲɛfɔ aw ye nka n badenw n'an ye jate kelen minɛ nin waati ninnu na aya a ma ba sa wa maa min bɛ maaw wele ka na a yɛrɛ kuma a bɛ laban na o bɛ t'i yɛrɛ jo de dilan nin tɛ lebu dan ye allahu akibaru ɛɛ ni maa min ye kafiriya minɛ k'a dɔ ja walahi i tɛ foyi dɔn i b'i neni i b'i jango a la i b'i malo i b'i jango a la sitana bɛ maaw dɔ su dɔrɔn i lebu ko i lagosi ko fɛn minnu man kan ka ye hali maa minnu tuguni b'i kɔ olu yɛrɛ bɛn'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ na ko nin kelen man kan ka kɛ cogoya si la k'i yɛrɛ jo dilan alahu akubaru k'i yɛrɛ jo dilan ɔ n ko josɔn daminɛlen bɛ ninnu de la sitana taara se wada ka mɔgɔw ma k'u kɛ nin ɲɔgɔn nin labɛn k'u k'a jɔ u kaburuw kan n ko bolisɔn daminɛ cogo de filɛ nin ye alahu akubaru ɔ sitana bɛ taa don maaw la u bɛ na nin baara de kɛ k'i i yɛrɛ i sabali k'i yɛrɛ boli dilan allahu akibaru k'i jasi wallahi n ko nin ye jasili de k'i jasi k'i lagosi k'i kɛ fu de ye i hadamaden kunturuntɔ jamakulu min b'i kɔ bi k'o lajɛ e ma miiriya foyi sɔrɔ f'i yɛrɛ boli k'i yɛrɛ dilan k'i kɛ boli ye i bɛ cogo min na k'i bolilama dilan k'a fɔ aya i tun dogolen bɛ mɔgɔw ma boli filɛ nin wa i boli sigilen de filɛ nin ye i b'an k'i sigi k'o yira mɔgɔw la alahu akibaru nin kɛra lebuba ye dɛ n'a tun kɛra alama ye nin tun tɛ kɛ ne balima aw ye jateminɛ an ka na n'a ye k'a kɔn ale ɲɛ a baba baba baba baba miliyari de tɛmɛna mali in kɔnɔ dɔnnibaaw la dɔnnibaa lakikaw aw delila ka nin ye a jɔn kelen pe ye fɔlɔ a y'a fɔ allahu akibaru k'a kɔn ale ɲɛ a n'ale ka na fo ka na se an bɛ yɔrɔ min na bi aw delila ka karamɔgɔ jumɛn ye k'o taara o karamɔgɔ boli dilan ko a don o karamɔgɔ yɛrɛ ma k'i yɛrɛ boli dilan i bolilama k'o dilan k'o ta k'o d'i ma n ko y'a yiratɔ de ye fɛn min tun dogolen bɛ e la dɛ n'o dogolen bɛ ni maaw t'o dɔn dɛ f'ala k'o kɛ kɛnɛmafɛn de ye nka jɔn b'i malo i tuguna sitanɛ min kɔ ka ala lagosi ka ala dɔgɔya allahu akbaru fo sitanɛ de ka n'i lebu i ye min ye k'o ta k'a yira mɔgɔw la ɔ dɔgɔyali ma dan tɛ nin hmm? k'i yɛrɛ boli dilan ka n'a sigi i kɔrɔ a tɛ nin ye o b'a yira ko e ye maaw wele ka na i yɛrɛ de bato ma n'i ye maaw wele ka n'i yɛrɛ bato ma i tɛ sa ban f'i yɛrɛ boli kɛ dilan ɔ n'i boli dilanna sa ɔhɔ wa banni ni saya kɛra aya maa minnu t'u sennɔ ni misi sennɔ bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu t'u sennɔ ni ba sennɔ bɔ ɲɔgɔn na olu de bɛ na lon dɔ de bɛ na o de bɛ na ka na i boli in ne bato i n'a fɔ i ɲɛnama o bɛ k'i bato ɲɛ min ma dɛ wa i boli in ta bɛna juguya ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan i ma sɔn ka sa fɔlɔ fiyewu f'i yɛrɛ boli ka na dilan ka d'i ma allahu akbar ɔ a filɛ nin ye sa i yɛrɛ boli i yɛrɛ jo nin tɛ lebu ni lagosi ye ɔ an taw taara sa ka taa n'o ye sa ɔ an y'o kuma fɔ ko an ko an ye nkalon minnu dilan k'o taara ayi a ma ban n'i yɛrɛ boli dilanna diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'i boli sigilen ye ko e le le sigilen ye nin han ka sɔrɔ e ye adamaden sen fila b'i la bolo fila b'i la nka wari boli dilan sen t'i la foyi t'i la k'i kunkolo dɔ bɛn k'o sigi nɛgɛ fɛn dɔ sanfɛ dɔrɔn k'i sigi i b'an ko yira mɔgɔw la a yira ko ɔhɔ a filɛ nin ye fɛn min ka bato a filɛ nin ye dɛ o kɔrɔ e yɛrɛ boli dilanlen de ye nin ye wa o bɛ na nin boli de bato o ye ɲɛnama i ɲɛnama ye boli ye o ye ɲɛnama boli bato ɔhɔn mɔgɔ t'a lɔn wa kun min bɛ nin baara in na mɔgɔ kɔni t'a dɔn ɔ nka sa n'i tɛ yen don min na fana i ranpilase boli kelen de filɛ nin ye donc mɔgɔ ka taa ka t'i bolilama fana bato ɔ i ka laɲini nin ye nin ye dɛ o y'i ɲɛnama kɛ jo ye k'i bato ɔ n'i tɛ yen don min na i jo min fana ka kan ka bato o de bɔlen filɛ nin ye ala k'i sɔn nin kɛ nin kɛ kɛ a ka jɔn sanuma na diɲɛ kɔnɔ ban foyi se k'o kɛ wa maa tɛ sɔn nin minɛn ma fa ka dara e yɛrɛ de ye boli ye ɔ ni mɔgɔ kɛra boli ye bi o boli kura o bɔra mali kɔnɔ bi ɔhɔ o boli tɔgɔ de y'a faamuya ko ferekekɔrɔ magosakɔrɔ ɔ ni ferekekɔrɔ ni magosakɔrɔ bɔra kɔni ka ban sa ɔ an balimaw ne na kuma min fɔ ale tɛ kɛnɛma nin hmm? a yɛrɛ m'a ka jamakulu kɔnɔ ci maloya ni lebu la fɛn min bi bɛn ale ma ale de b'o kɛ ten walahi a fɛ ko nin ye fɛn valɛrimaba de ka sɔrɔ a ka mɔgɔw lebu k'u lagosi de sisan e b'i boli e boli bɛ taa dilan ka na d'i ma e m'a fɔ tigilamɔgɔ ye i ye nin baara min kɛ kana nin kɛ an ka diinɛ tɛ sɔn nin ma i ye nin min kɛ i ye ne yɛrɛ dɔgɔya o e bɛ se ka taa ne yɛrɛ dɔ bɛn ko ne yɛrɛ sigilen filɛ nin ye tan cogo di i man kan k'o kɛ han non i man kan k'o kɛ ka taa yiri ka taa fɛn lɛsɛ k'o labɛn k'o kɛ komi ne n'i ye ne kɛ tan ko ne de ye nin ye i ye n lagosi de ye i ye n jasi de ye i ye n dɔgɔya de ye o kana sɔn nin ma aw kana sɔn nin n'a ɲɔgɔnna ma i bɛ se ka nin kɛ k'a tigi ladi ko i ma paseke lebu don nka n'i tɛ se k'o kɛ dɛ e yɛrɛ ye jo ye n'i jolama taara dilan ka na n'a ye ɔ i yɛrɛ bɛ n'a dɔn maa minnu tuguni b'i kɔ minnu t'u sen nɔ ni ba sen nɔ bɔ ɲɔgɔn na minnu t'u sen nɔ ni misi sen nɔ bɔ ɲɔgɔn na i yɛrɛ bɛ n'a ye k'a fɔ i ɲɛnama kɛra jo ye o bɛ k'i bato i nana i bɛ n'a ye fana k'a fɔ n'i tɛ yen don min na u b'a fɔ k'u bɛ nin jo de bato walahi nka o tɛ bala mɔgɔ la ɛ maa min ɲɛnama kɛra jo ye n'o batora n'o o sabali aya n'o taara ka taga y'a faamuya b'a la o yiri mɔgɔnin taara dilan ka n'a d'a ma allahu akibar k'i yɛrɛ jo dilan k'i d'i ma makɛ lebu kɔda ye sa hmm? i yɛrɛ jo dilalen kini i yɛrɛ jo sigi i yɛrɛ i yɛrɛ jo ka n'i yɛrɛ jo sigi kɔrɔ o t'a bannen k'i yɛrɛ boli sigi kɔrɔ o t'a bannen a kuma tɛ yɛrɛ maa min yɛrɛ ko an ka segin kɔrɔlen ma ko i ma dɔn sisan wa ko a m'o fɔ k'an ka segin kɔrɔlenw ma ɔ ni ka segin jow ma ale b'o fɔ ko ka segin jo ma ɲa ni mun fɛ ka segin u ma ɔ n'a a baara daminɛna ka ban mɔgɔ tɛna se k'a b'a sɛbɛn lajɛra ɔ segin bɛ kɛ minnu ma sa o ɔ ya k'a dilan cogo ma bɔ mɔgɔ kɔnɔ fɔlɔ a yɛrɛ y'o fɔ ko a dilan cogo ma bɔ mɔgɔ kɔnɔ fɔlɔ ɔ n'i yɛrɛ kurazi di mɔgɔ ma n'o taara i yɛrɛ jo dilan ka na d'i ma ɔ a t'a da a t'a daminɛ o la anw mago bɛ min na o ye alahu subahanahu wa taala ye aa nin ye lebu ye dɛ nin ye lakosiba de ye nin ye lebuba de ye maa minnu tugunen b'u kɔ n'a sɔrɔ ko hakili tigi yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ b'u la nin ye tamasɛn juguba ye dɛ walahi nka lebuw bɛ na kɔfɛ hmm, a lebuw bɛ na dɛ n balimaw lebuw tɛ se fan wɛrɛ ma o mɛ a lebuw bɛ na dɛ maa maa n'a sɔrɔ i tugunen bɛ nin kɔ nin ye tamasɛn cɛjuguba de ye adamaden na k'i miiri nin bɛ ka kɛ mɔgɔ min ye k'a ka kumakɔrɔw lamɛn allahu anw dara la ni kumakan minnu ye k'o kumakanw lamɛn k'o kumakɔrɔ kumakɔrɔw lamɛn kɔnɔ o tigilamɔgɔ ye k'o de laban ko kɛra tan nin cogo in na a t'a yɛrɛ maloya ko lɔn tugun a t'a lebu ko lɔn tugun mɔgɔ minnu tugunin b'a kɔ a t'o lebu tɔgɔ lɔn nin minɛ nin kɛ a lebu b'u kan a dɔgɔlima b'u kan a tɛ foyi lɔn o lɔn tugun a dan tɛ k'a yɛrɛ boli dilan kɔ a d'a yɛrɛ ma a kɛ ban k'i sigi o kunna ko yɛrɛ diɲɛ ɲɛnamaya la a bɛ cogo di nin ye tamasɛn juguba de ye n balimaw ni tamasɛn cɛjuguba de ye sokɔnɔfɛn in kɛlɛ filɛ kɛnɛmafɛn in ta walahi ɔ ala dɔgɔyali tɔnɔ min sɔrɔla la sa n'i yɛrɛ kɛra boli ye i sabali k'o ta kɔnɔ a ma ban sabu n'i ban ala la a bɛ tan tan dɛ i ye fɛn min dogo i dusukun na se bɛ ala ye k'a labɔ sitana fɛ jɛ de ye nin ye dɛ sitana n'i n'a jɛra fɛn fɛn na laban na a b'a wuya i kun na wa filɛ nin ye dɛ a b'a yɔrɔ wuya i kun na wuya o de kosɔn mana i ko nkalon ma ko wuya a tɛ nin ye n'i mɛnna i mɛnna eh, boli dɔw kulela dugukolo yɛrɛyɛrɛla dɔw pɛrɛn tasuma bɔli u da kɔnɔ n'i yɛrɛ boli taala labɛn ka d'i ma n t'a dɔn f'o bɛna f'o bɛna diɲɛ wuli de wa mɔgɔ t'o dɔn dɛ i yɛrɛ boli n'i ko mɔgɔw ta ma ko n'o pɛrɛnna ko tasuma b'u da kɔnɔ n'i ko mɔgɔw ta dilannen nkalon ma ko n'o olu girinla ko dugukolo bɛ yɛrɛyɛrɛ ɛ n'i yɛrɛ boli dilanna ka taa d'i ma sisan sa an t'i lamɛn o la ne ko o bɛna kɛ cogo di sisan n b'a dɔn mali kɛlɛ a bɛna ban sisan ɛ n'i yɛrɛ boli dilanna n'i ko mɔgɔw ta dilannen ma ko n'u pɛrɛnna ko tasuma b'u da kɔnɔ i yɛrɛ boli min dilanna ka d'i ma ɔ sisan sa yarɔ o tɛ tɔ to foyi la dɛ yarɔ n'o pɛrɛnna nin sen n'i yɛrɛ boli min dili ma n'o pɛrɛnna n'i yɛrɛ pɛrɛnna sa kabakolo bɛ wuli ka bin dugumakolo kan a bɛ cogo di sa n balimaw i ma ala labila ye i ma ala ka lebu ye i ma ala ka lagosi ye nin ye lebuba ye dɛ ne delila k'a fɔ n ka kuma dɔ de la a mɛnna n balimaw n bɛ segin a kan dɛ walahi lon dɔ bɛ na n t'a fɔ k'a sera dɛ n'a sera mɔgɔw b'a dɔn n b'a fɔ tan hali bi bɔ n k'a fɔ tan ne lon n'a tɛmɛnlenw na n ko lon dɔ bɛ na wallahi hɔrɔn b'i dogo a kana fɔ i ma k'e tun bɛ nin na wa n y'a fɔ n cogo la tan nin wala n ko tɔn dɔ bɛ mali kɔnɔ o don tile ma n ko silamɛ tɔn dɔ bɛ mali kɔnɔ nka bi an bɛ yɔrɔ min na an b'a kɛ tɔn ye parce que n'u yɛrɛ boli dilanna ka ban silamɛ ko kuma an ko ten ɔhɔ tɔn dɔ bɛ mali kɔnɔ lon dɔ bɛ na hɔrɔn b'i dogo a kana fɔ k'e tun bɛ nin jɛkulu la wa ni dɔnbaga y'a fɔ i ɲɛ na ko e n ka cɛ e ko man di n ye dɛ e b'o fana ye mun na walahi a lon bɛ na lon surunyana taamasiyɛnw bɔra ka ban n'u yɛrɛ boliw dilanna ka d'u ma ka ban u yɛrɛ y'a yira mɔgɔw la sa ko jɔn ko ala u yɛrɛ ye sɛtana tɔn de ye ɔ sisan sa ala nanibaga ni ala dɔgɔyabaga dɔ wara ko a kɛ boli ye ka taa ko a di a yɛrɛ ma a m'o kɔrɔ lɔn a y'o kɛ bonyaba ye ka sɔrɔ lebu ni dɔgɔyalen ma dan don alahu akibaru lebu ani dɔgɔyalen ma dan ne filɛ nin ye k'i yɛrɛ kɛ boli ye ko i denw ma ɔ an ye boli in tɔgɔ da ɔ y'a tɔgɔ le ko ferekekɔrɔ makosakɔrɔ allahu akbar o maa min ka maaw fereke ka maaw mako sa n'o boli dilanna ka taa di o ma tɔgɔ wɛrɛ jɔ o la ferekekɔrɔ makosakɔrɔ kɔ allahu akbar ferekekɔrɔ makosakɔrɔ nka ni ferekekɔrɔ ni makosakɔrɔ ko in aya boli nin yɛrɛ mako sara dɛ min yɛrɛ kɛra boli ye taamasiyɛn cɛjugu de don lebu cɛjugu de don a kɔ man di dɛ ah ne man'a fɔ ko buwa foronto kunkolo man ɲi k'a bɛ ka karisa juguya ne ye mɔgɔ kɔniyana cogo di mɔgɔ min ye jo ye ka jo fana kɔniya bon n'i y'o kɔniya o tɛ baasi ye o parce que ne n'a nkalonkudu minnu nɔ bɛ falifatɔ kunkolo ninnu aya ne banna o la o cɛra ka taa bolo aya n'a yɛrɛ labanna ka kɛ jo ye a yɛrɛ ye bato la bɛɛ lajɛlen b'o la o m'a ɲa butun f'a yɛrɛ kɛra boli de ye sa f'u taara a yɛrɛ boli dilan k'a boli di a yɛrɛ ma i taara ko lebu dɔgɔyalima dan ni sa ne balima a nin ye lebu ye eh ni setan ye maa dusukun datugu i tɛ yeli kɛ i tɛ mɛnni kɛ i t'i lebu ko lɔn foyi tɛ nin ye lebu dan ye aa nin ye lebu dan ye eh nin ye labanko juguya dan ye nin lebu ni labanko juguya dan ye han k'i ɲɛnama boli dilan ka n'a d'i ma i kɛ nisɔndiya o la ferekekɔrɔ magosakɔrɔ allahu akibaru ɔ nka komi ni nin baara in nana kɛ kɔni ka ban an minnu banna jo la ni ala hinɛna anw ma ka anw na n'a ka kanda ma ɔ ni maa min kɛra jo ye o kɔni o t'anw bali k'o bon anw b'a lɔ fɛn min don an b'a kalama fɛn min don ne balima silamɛw an ka siran ala subahana wa taala ɲɛ dɛ jɔn ma bila ala la ni ala m'i laban tiɲɛ fɛ dɛ i bilala ala de i bɛ kɛ dan tan i ma ni lebu ye i b'i ka lebu lebu nin dɔgɔyalima dan na i b'o kɛ jankolafɛn ye allahu akibaru ɔ n balimaw nin y'a dɔ de fɔlɔ a yɛrɛ tun ye k'a bato jo don ɔ sisan sa n'a tɛ balo la aya i kan ka a yiri mɔgɔnin min bato o fana yela an y'o ye ɔ o tɔgɔ de ko ferekekɔrɔ magosakɔrɔ ɔ mali jokura ɔ bɛɛ lajɛlen ya mali jokura ɔhɔ ferekekɔrɔ ni magosakɔrɔ ɔhɔ mɔgɔ dɔw de lɛsulen bɛ k'o labɛn k'o da o minɛ sa ko o nbɛrɛ bɔ ɔ laso gbɛ mun dakɔrɔla ni fɛnkɛw la ɔ k'o ta k'o sigi sa i b'i n'a fɔ y'a faamuya b'a la ko sujaran dɔ sigilen bɛ ferekekɔrɔ ni magosakɔrɔ aya a tɛ nin ye n'a labanna i kɛra ferekekɔrɔ ni magosakɔrɔ ye ka ban ka minimu dilan o tɛ mun tugun ka yiri maanin dilan o tɛ mun tugun sa faamuya b'a la k'i yɛrɛ jo dilan ɔ ni ko mɔgɔ min kɛra hakilima ye o kan ka lɔn ko nin ye lebu dan de ye ka na aw ma ɔ aw ka miiri k'aw tugunin bɛ karamɔgɔkɛ min kɔ k'o de kɛlen filɛ jo ye k'o sigi a kɔrɔ aw tɛ hakili sɔrɔ yan k'a fɔ ko ni nin kɛtɔ ye ko ala mago bɛ aw la minnu bɛ yen ni hakili b'o la kɛ hakili ma sɔrɔ dalilu jɔra aw kan sa dɛ de b'a bɛɛ fɔ k'a bɛ taa a bɛ taa a bɛ taa f'a yɛrɛ jo taara dilan ka taa d'a ma aw y'o ye wallahi hali allahu akbar a lebu filɛ dɛ ferekekɔrɔ ni magosakɔrɔ aya a kɛra lebu ye sa dɛ aw k'an bɛɛ sigida vraiment